Tá muid ag Páirc a' Chrócaigh anocht ag bronnadh náisiúnta chomórtas Ghlór na nGael. Ócáid cheiliúrtha atá san ócáid seo, ócáid bhliantúil ina dhéanann muid ceiliúradh ar saothar na gcoistí pobail fud fad na tíre atá ag saothrú ar son na Gaeilge.
Tá grúpaí fud fad na hÉireann anseo agus tá duaiseanna á mbronnadh orthu. So, is mise an tOifigeach Forbartha Gaeilge in An Droichead. Is eagraíocht pobail muid atá lonnaithe in san Ormeau Íochtarach i mBéal Feirste.
Chomh maith le boinn agus trófaí a bhronnadh ar na coistí seo, Tá siad in ann duaischiste a thabhairt 'na bhaile leo ar fiú luach agus 70,000 san iomlán. Ba mhaith liom fáilte a chur romhaibh anseo tráthnóna go dtí Ócáid Náisiúnta Duaiseanna Ghlór na nGael. Déanann An Droichead obair pobail trí mheán na Gaeilge. Cuireann muid rangannaí Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta, tá Gaelscoil againn insa cheantar, bímid ag cur cineál tionscnamh tacaíochtaí teaghlaigh, ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge, ach go bunúsach ag cur seirbhísí ar fáil do dhuine ar bith atá ag iarraidh saol trí Ghaeilge a bheith acu.
Agus dar ndóigh, i measc na buaiteoirí ar fad, tá triúr a bhí ar an ghearrliosta le haghaidh príomhdhuais na hoíche anocht, Agus sa tríú áit bhí An Droichead i mBéal Feirste. Bhain muid an duais teaghlaigh anocht agus fuair muid an dara háit insa rannóg Stát agus Gnó agus bhí muid ar an ghearrliosta don mórdhuais fosta. Ar an drochuair níor bhuaigh muid i mbliana ach b'fhéidir ar an bhliain seo chugainn.
Comhlacht Forbartha Inis Meáin. Sa darna áit, bhí Comhlacht Forbartha Inis Meáin ar na hoileáin amuigh ansin i Co. na Gaillimhe, agus is iad buaiteoirí phríomhdhuais Ghlór na nGael ná. Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne. Tá tábhacht ar leith le Gradam Ghlór na nGael, mar shampla, tá na gradaim seo á mbronnadh ó bhí 1961 ann i leith agus tá clú agus cáil ar an teideal sin, buaiteoir náisiúnta Chomórtas Ghlór na nGael. Cuidíonn sé le próifíl na gcoistí. Go deimhin, bhí muintir Chiarraí ag déanamh go maith i bPáirc an Chrócaigh i mbliana! Hooray! Hooray! Hooray! Tá ócáidí cosúil leis an oíche anocht iontach iontach tábhachtach dúinne. Tá na hoibrithe pobail ag obair ar an talamh agus in amanna ní mhothaíonn siad an tionchar taobh amuigh dá gceantair áitiúla ach nuair a tig muid le chéile in seomra mar seo agus tá muid ag caint ar an obair atá ag dul ar aghaidh ar fud an oileáin, tchí muid an dul chun cinn atá déanta agus tchí muid an tionchar ar an obair. An chéad dul síos, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Glór na nGael mar gheall ar an cur i láthair seo tráthnóna inniu. agus is an t-airgead a fuair muidinne anocht, beidh sin ag dul i dtreo na seirbhísí tacaíochtaí teaghlaigh a chuireann muidinne ar fáil agus roinnt imeachtaí a thugann teaghlaigh le chéile le gréasán a thógáil agus ar ndóighe an t-aitheantas a fuair muid anocht a cheiliúradh lenár bpobal. sa bhaile ar Bhóthar an Ormeau. Bhain mé féin sult as an oíche. Dar ndóigh, bíonn muid i gcónaí rud beag neirbhíseach ag teacht isteach ag ócáid mar seo, ach ar an oíche féin, is féidir féidir do scíth agus sult a bhaint as, agus sin an rud a rinne mé anocht.
So, oíche den scoth a bhí agam anseo anocht agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann Ghlór na nGael a dhéanann obair iontach agus tá mé ag tnúth go mór le imeacht na bliana seo chugainn.